igbo ndị ọma ndị nwe m na ndị nwe ndị e ji eme ọnụ ee o nwere ife m si na ya etinye ọnụ o nwere ife na-eme o nwere nwanne anyị nwoke mere ife onyonyo afa ya bụ maazị timoti ọwa onye ọka mmụta ọ nọkwana na ala bekee wee mee ihe onyonyo a ee nwanne anyị nwaanyị kwanụ obere nwa agbọghọbịa ọ nọkwa na di e wee mekwe nke ya were na-azazi e, nna anyị ukwu e, Timoti mụ onwe m wee bụkwaranụ onye nụrụ otu ihe a si aga wee gechaa ihe bụ ihe maazị Timoti kwuru o wee bụrụ na o nwere otu o si kwuo okwu n'ụzọ ịkpali mmadụ na ọ wụ ihe ọ hụrụ ebe ọ gara n'obodo oyibo ebe ọ nọ o wee hụ otu ihe si aga dịka onye ọka mmụta bụ nọ na mahadum o were nenesi anya o were chọpụta ihe mere ndị n'ebe ahụ ji eto eto o wee jee gụọ maka otu nna nna ndị a si wee jee na ebe ha si gbadebe mbọ nwanne anyị nwaanyị nwatakịrị nwa agbọghọbịa wekwenụ bịa ịza ya o wee bụ na nwatakịrị wee na-egosi na o nwere ka o si ṅụọ mmiri ala nne ya wee ṅụjuo ya afọ ife niile o bidoro bụ nnọọ sọsọ mkpali ee unu na-akpali onwe unu ee ị na-akpali onwe gị ee e, e, ewu a enwerọ akọ na uche you know otu a ka o si na-akọ bido ihe onyonyo ya site na isi o si mebe ya eh, okay ọ bụrụ na ihe niile ahụ ndị nna nna anyị ha na-eme mgbe ahụ amaka kelu ụnọ ọgwụ ha lụlụ kelu school ha lụlụ kelu ọganihu ha wetelu nke na-akpọ onwe ya akwa ọkụkọ ọkwa ka o mee oke ite o meelu gị oke ite bụlụ ọgaranya oke ite bụ ihe ndị nna nna anyị ha melụ 150 years ago ka ha welu bụlụ ọgaranya gịnị bụ ịbụ ọgaranya ka e nwee ji mọ nwee ede mọ nwee atụrụ na ewu na ehi nya bụ their idea of ịbụ ọgaranya mgbe ha na-eme ihe a plane efebego enwego train enwego ụgbọ mmiri enwego electricity enwego rice enwego salad I have decided to ignore it, but my ancestors inside of me, they could not allow me. Gị nwa kịta na-akpali onwe gị. Gị nwa na-akpali onwe gị, you are an ancestor na-akpali fa onwe gị ka ị na-akpali. Anụnurọ m ebe ndị Yoruba na-apụta na-asị ụmụnne ha bikonu ka anyị nachi back to ụzọ ndị nna nna anyị o. Anụnurọ m ebe ndị Hausa na-asị ndị be fa bikonu ka anyị nachi back to ndị nna nna anyị. I have never heard. Ọ bụrụ na fa na-eme ya in their language because I don't understand Yoruba, I don't understand Hausa. Biko, play elu nụ m a video una translate elu m ya ebe fa na-akpọ ndị be fa do you know why they don't do it ife mee na fa da eme ya ọ bụ na fa ka iwe mara ife ife solo yoruba anya ka ụka ee eh? ife solo anya ka ụka ife fa bụ bụ christians during the day then the rest of the time fa na-eme omenala fa emesi ya ike they have never abandoned their ancestral ways their culture their tradition they have never for one day Ife anwa anyị na-ezuzugharị n'ala Igbo they cannot come out sị ka a na-achị back to ndị because they never left they never left they are, they are in it they are preserving it they are studying it they are rooted in it bụ ndị Yoruba na ndị Awụsa ndị Fulani all these people ife niile Yoruba ji wee dị ebube they preserve it ife niile Awụsa ji wee dị ebube they preserve all of them ọ nya nwa mere anyị ji anyị nwa bụ ndị Igbo ji aka bugharị na-agba odibo n'ụwa niile e were anyị na-eme ife sọla selụ fa n'obodo akpọ Naijiria that is the reason anyị ji ekwu ka anyị natakwa back home nna anyị o Timothy ife m chọrọ ịgwa gị bụ ebe ọ bụ that na at your age during the time of ndị nna nna anyị ndị mbụ na ndị egede ebe ọ bụ na so many of you ndị nọ na age ịma ife ga-akụziri ụmụ anyị amarọ ife ndị age unu ndị enwerọ akọ na uche ndị akọ na uche nke fa da alụ ọrụ ndị anaghị echemi echiche ọfụma let's go back to ndị nna nna ndị ọzọ the ancestors of other people Christopher Columbus America na worship ya na-efe ya ka chi e nwere a day e ji a-honour Christopher Columbus kedu ụlọ ọgwụ ọ lụrụ na Amerịka none kedu ụzọ ọ lụrụ none kedu invention just a voyager Alexander the Greek ndị niile a na-anụ afa kee one single hospital fa bụ enwerọ kedu ụzọ fa talụ o nwerọ kedu ee eh, warship fa lụ enwerọ ife ndị a niile me bụ na fa zụtalụ ụmụ ụmụ fa na ka ndị nna nna anyị ji wee zụtala anyị kedu ndị na-alụ ụzọ the whole invention ma hospital kedu ndị na-alụ ya today ndị na-alụ ya bụ ụmụ fa mụ na gị ọ bụrọ fa nwa mụ na gị bụ ife na-alụ moto bụ ife na-alụ moto bụ ife na-alụ aircraft bụ ife na-alụ warships bụ ife na-alụ weapons bụ ife na-alụ ife niile anyị na-afụ n'ụwa ọ ụmụ fa ọ bụrọ fa nwa ebe ọ bụ na anyị na-ezuzu ezuzu
ruo etiti ya wee ruo njedebe sọsọ mkpali mkpali mkpali mkpali anọọlekwa nọtekwanụ aka m na-ebido afụ ihe onyonyo nwatakịrị nwa agbọghọ agbọghọbịa na-eme ọ na-ekwu uche ya ka o si madebe o ruo mgbe ọ ya-abụ o kwuchaa mmadụ apụta bịa kpalịbe ya ma ọ kwube okwu mkpali n'agbanyeghị na ọ bụ obere nwa nwatakịrị nwa agbọghọbịa mana nke bụzi nke sọgbu e jọgburu e, udere sigbuo nkakwụ bụ ụzọ mkpali o si ekwu okwu ọ bịakwa n'ime ife onyonyo na-eme ife mkpali a ọ bịakwarị na-egosi onwe ya dịka onye onye kachamara onye ọkachamara ebe ọ bụkwanụ eziokwu bụ na e nenesịa e nenesịa nwatakịrị nwa agbọghọbịa o wee bụrụ na o nwere ihe ọ ma kwanụ nke bụ eziokwu bụ na o nweghị ihe ọ ma ya bụgodoro ihe ọ na-achọ igosi nke ndị ọkachamalụ ma even ma ihe niile ọ wụ ma the historical lines that she told even the things the things she's trying to uh, uh, paint here o nwerọ nke ọ ma anya ma even ọ chọ ịkpọdụ ma ndị mbụ na ndị egede ọ ndị ọbụ na ndị egede ọ chọ ikwu o nwerọdị nke ọ ma anya ya ma history niile ọ na-achọ itinye ihe ihe ochie niile mere eme o nwerọ nke ọ ma anya ya anyị e, bido na onye kọba ibe ya nke mbụ onye bu ụzọ kwuo okwu na sọsọ confusion confusion ka o ji wee bido ọ bụ otu a ka esi eto agbọghọbịa nne ọ kwa ị nọ na di nsogbu e, alụ mere gị bụ na nne gị azụrọ gị azụ nne gị na nna gị azụrọ gị azụ otu a ka esi agwa okenye okwu bụ unu otu a ka esi anụ di gị otu a ka esi agwa di gị okwu o wee bụrụ okenye nwoke nwoke nwoke dị otu a ya amụwa ọgbọ nne gị otu a ka i si agwa ya okwu na-akpalịghalị onwe unu ee nne m ị dịkwa na-eche na mgbe ọbụla ị na-abịa pụta n'ihe onyonyo a ife m ji agbachibo nkịtị gboo na mbụ bụ na a na-abụ enesie anya ọ dị ka ị na-eso na-esonye n'ihe anyị na-eme nzọrọ inweta onwe nwere onwe anyị na Biafra na ikwu okwu maka mpụta onye ndu anyị maazị Nnamdi Kanu ya ka a na-abụ ekwukata mgbe ụfọdụ eleghara gị anya mana na i merugwo ka onye onye i werugwo ka onye nwe ya ama ọ dị mma ka agwa gị okwu na azụrọ gị azụ

na enwebeghịdị uto na ha apụbeghị na nke ha onye gwaziri gị onye gwaziri gị ele onye onye na-akụziri gị history ị na-agụtakwa agụdị ka ọ na-abịa iche ime ihe onyonyo ibido ebe a ịsapere inyo nke ikwo nke nwunye enyotekwuo na ihe amara kwukwuo ya ọzọ ka esi amara ife nke gị na-egosi amamihe mgbe ọbụla ị chọrọ ikwu okwu dị ịkpọ onye ka e, sọ Christian Christian Christian na gburu chi gị na aka gị ọ ka esi emedị ọ wụ Christianity mere na unu agarọ n'iru ọ kwa otu Christianity si bịara unu ka o si bịara e, ka esi gbasakwa ya na mba ụwa niile n'uto na maka na okpukperechi ụzọ nke ndị Christianity a bịa kpakọ ọnụ even ị sịkwu na ọ wụ paganism ka ọ bụbu na mbụ ngwa kpụdebe oche ka a kụzie gị ife na ọ bụrụ ka esi eme ọ bụrụ ka esi ama onye amarụ e, dịka i si kwuo na onye amarọ ibe ezi ya wee bụ gị ịma nwa mkpi bu nna ya ụzọ mụta diọkpara nwata bu nna ya ụzọ mụta diọkpara ọ ihe ị bụ bịa kpụdebe oche ka egosi kpụdebe oche i kwuo maka e,

capital god capital letter god maka na ịmarọ ị na-awụwagharị ọnụ mgbe ọbụla ị bata na social media ị na-agbagharị ọnụ chochochochocho kedu ka esi si na eh, Christianity developed into what it is today it was eh, na-enwe symbols and the symbols a na-ekosasị a na-ekosasịalị nne ife ọbụla ị marọ nnọọ ị na-awụnye ọnụ gị ị na-ama ọnụ chochochochochocho ka ọ nwee ife kasị malụ na nwere when you talk about paganism, it has to do with gods, it has to do with goddesses. Eh? All a religious sect that believe in one certain kind of a, a ritual. Ime ịchụ aja ime nke a you know ọ bụrụ na o nwere ebe ada in spiritism their kind of spiritism the ndị nke n'ebe a it has to do with tribal it has to do with people's uh, uh, uh,

you develop your modern day state the state ị na-eme enjoy ị nọ ebe a na-asịsị ele ọnụ ee ụmụnne gị enwe nwanne gị na-alụ ụzọ mụta ka esi alụ ụzọ na Finland ee na ọ mụtago ka ya batazie ana Igbo ee ka ọ bịa lụba because ama m na people like you bụ ndị this confusion is ama m na o nwere ike iso ndị nọ na-emere Peter Obi campaign na-azọ one pre- eh, eh, eh, eh, ndị ndị one- ndị one Nigeria ọ dakatazie ọ, Peter Obi agaghịzi unu abatago kwubezie ekwu eh, eh, release Nnamdi Kanu because all on, on the double standard you are ị bụ a woman of double standard you know why I'm telling you gị nwa now you are now a, eh, a, eh, a eh, proposing now ka ndị Igbo because na ndị Igbo na o nwebere na anyị nwa bụ ndị ji ụka kagwolie kagwolie na-akọ eri anyị na-akọ eri kagwolie ndị Yoruba hapụkwa ha they they they preserve their own deities they preserve their own gods they, this one they never carried just earlier this year ka ka a na return to Oba's Palace the deities ndị eh, eh, European Union buru eburu ndị nke ọzọ ma ndị Germany ka a na return ọha UK pụgoro na European Union bụ ndị karọ return a na return to the Oba's Palace to in the name of a na return to Nigerian government because eburu alụsị ndị ọbụla ebusiri ma na Yoruba ma na ana Igbo ma everywhere due to nna nna ndị ga i ji etu ọnụ fa zuzulu rinne fa ezuzuka while the other people who travel travel from thousands of miles bata na be va conquer okpukpechi gị wee sie ike wee gboo nke a ka unu si ka aka sie ike mara nke nwere na-emekwa at the end of the day kedu how far mana akara onye abanye ebe a rube mgbe ya abanye ebe a bụ ife anyị na-ekwu for now bụ na ị dịzi na-achọ e project onwe gị na onwe ka enwe ị marọ anything because when ị na-ene n'anya from from even na-agwagoro gị from this

system. You should know this. Now, when you come to the confusion of your double standard life you're advocating, na ndị nke a ndị Yoruba na ndị Hausa fa na-abụkaba a eh, eh, eh, Christian or Muslim at night then then abụrụzie pagans in the day. Okay. Ọ sị ha bụrụ nke a in the day bịa bụrụ nke ọzọ at night. so that unu bụ ndị advocate of um, evangelists of double standard advocates of uh, uh, uh, Igbo presidency double standard people you can't at a time pursue one thing and so, and get it ọ ihe wọwara ọnụ wọwara ọnụ gaa side ya wọwara ọnụ gaa side nka ị na-abụbafe anya ka o nwe ife ị ma o nwerọ ife ị ma at the end of the day you don't know anything ọkwa ofu okwu anyị ka na-ekwu ọkwa gị nwa nọ ị ka na-akpọkwa Igbos return home Igbos should return home your sister nọkwa Finland so ọ batazie ka arụ ya n'afọ gị o nwe mgbe a gwa gị na nsogbu anyị bụ na We don't have people who are doing. We have a lot of construction engineers. We have a lot of engineers. You know, of course, Igbos are very heavy brains. very big big brains all over anywhere in the Igbo they are big brains but we are talking about something because you can't even finish you don't know what you are talking about in the first place onwe feature he discuss he discuss ya ọ bụrụ ijump ebe a ifesara because you want to prove that na ịdị very omniscient ifili na ịmakasị ife kedu ebe ị nọ ebe ị nọ ị nọrọ na ị nọrọ n'ala Igbo ị na-akpọ Igbos to return home kedu ife chụpụ gị your own life ọ kasị mma karịa nke ndị ibe gị Igbos to return home and you know that there is no na ife ji agbapụrụ onye ọbụla ji agbapụ bụ na na na everywhere tiri eti you are not even sure of security everywhere tiri eti economically everywhere na-acha red yet ị na-eme advocate ka ndị Igbo return home gị wee nọrọ ebe ị nọ asụ onye ka ma ife return home return home na ụdị na ị marụ na na ife niile eji agbara ọsọ bụ na a nọ na-agba ma businesses unu ọkụ everywhere na na na Nigeria unu ka na-aza Nigeria for now ị ka nọ that is why gị effort anyị ji wee na-akụ e jiri Christianity gbuo gị gbuo chi gị gbuo aka gị ịma ma na ndị Japan ebu e, e, e, ka a na-akpọ fa South Korea ha nọ ha nọ ebutere fa ebutere fa Christianity eh, now na e nwe ndị bụ christians very big population sef there bụ christians today and they are developing very speedily ngịwa amabute christian out to you yet you're not doing any much making any much impact

a na-ekwu okwu ị na-akpọ Christopher Columbus na-akpọ in the first Christopher Columbus ị na-akpọkwu I am getting there he is not even an American in the first place and a lot of people a na-akụrụ ya aka hey nwa nke a amagbuo onwe na-asụpụsị oyibo ọ masị hey nya ee eh, eh, ya amarọ na ọ wụ iti mpataka na o nwerọ ife ọ ma as a voyager Chris ọkwa ife a na-ekwu wụ in the 14 14s we're talking about 14s na ya mgberi mgberi mgbe afụ ka ị na-ekwu ife a na-eme ebe a iji ọnụ gị wee kwukwa na ọwụ a Catholic priest rụrụ the first hospital in Japan ofu ọnụ gị ka iji na-ekwu ya ofu Christianity a ị nọ na-condemn i wee makwa na ọwụ Christian na-arụkwa ya even emekwa acknowledge as at then that even the Japan people who were not Christian that they allow Christians to come to their land and allow development from Christians and you are still iji ọnụ gị ya na ji na ede iji eri even nke ị na-ekwu a na-ekwu okwu ndị nna nna nna i wee na-ekwu maka eh, eh, ndị ndị so Chief Dim Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu nna ya ukwu nabagoro mmụọ iwe ya ndị eji ba bụ ndị na-akpọ ndị nna nna gị kwefu na mmiri tafọ n'ụbụrụ gị eziokwu m ị mara ife mmiri tafọ n'ụbụrụ gị ị na-ekwu okwu as onye ma ife mara omenala otu i si alapụsị ọnụ gbagbagbagbagba ị kwesịrị ịma na ite kpọba nna nna ife ihe ama ndị you are talking about ancestors those people who ị na-ekwu okwu ndị ndị ee eh, ndị voyager chọtalụ ọwụ Christopher Columbus ị na-ekwu okwu ya bụ onye through him ka Europe ji wee capture America put America into slavery into torture into dehumanizing treatments through his his his his voyage activities when his his his Panola was passing through ọnyanwa ndị a ị na-akpọ afa first hospital alụ ị na-enwekwa ụmụ ọnụ iji eri ji na ede ee eh, ị naghị celebrate somebody like eh, nwakwu and again na nke ọzọ kakwudo njọ ikwu sị na na America na worship ya you just use words because onye a na-ekwe gị n'ọnụ ka ị kpọpụtara ịmakwa ife a na-akpọ worship ofufe ịmakwa ife a na-akpọ worship nne ụbụlụ ya dị ụbụlụ ya dị o nwekwa ife dị kudie na ya ịmakwa ife a na-akpọ ofu a na-efe ife ife mmadụ efe ịmara na o nwe ife dị iche na that somebody is honored for achievement and somebody is worshipped hey alụ mere adịghị na-apụta n'ife onyonyo na-akpali onwe gị anytime ị na-ekwu okwu worship it is an activity or an act that shows reference eh? it, it's an activity that shows reference to a supernatural being it is supposed to be a religious uh, language ịma na every time ị na-apụta onwere ị na-ekwu ofe ị na ndị ndị otu ndị otu Mathias o nwere ife onyonyo m mebụrụ Mathias ife anyị na-eme bụ mgbazi onu ọ bụrọ sọ ndị nwụrụ anwụ a na-agbazikwu ndị dị ndụ onu ife ịchọ ọ bụrụ na ị marọ adịghị na-egosi onwe gị na ịma ịchọ ikwu okwu adịghị na-ebute ya n'ụdị mkpali ị bịa ikwu okwu ife okenye na-ekwu okwu ife okenye okpu mmemme a na-ekpukwa na a na-elu ya elu

a na-akụrụ ya aka n'ụdị na ịma ife ị na-eme na ọ nwere ife ịma ị na-eme sọsọ nkoeli nnọọ nkoeli nkoeli nkoeli bido n'isi ife onyonyo niile ị na-eme sọsọ nkoeli unless nke ọ bụrụ sị agwụsị ma ọ bụ nke a ịkpọ ụmụ gị mbọsị a gụọrụ e, onye ndu anyị e, egwu okwu ife gbasara release onye ndu ọ gafee nke nwere ọzọ ife niile na-eme just nkọfu akụkọ ka ị na-akọfu and ị na-ekwu ya ị na-ekwu ya with some sort of bitterness in you onwe ndị ndị Christianity ebutere gị kedu ife mee na iburo nke gị ebugara ndị ọcha nwa bekee ebutere gị okpukpechi nka ijere kedu ife mee na ibugaro nke gị je buga fa kedu aka a kụrụ gị ngwọrọ na ndị nna nna ya aka a kụrụ unu ngwọrọ unu ama unu ada ebu nke unu aga ebe ọzọ je kụzie fa i wee na-ekwu na ma na ọ fa kụzicha ma ndị China anyị ma enye gị history anyị ma enye gị history ndị na-ekwu okwu ndị nna nna it even dates back to even before Christ this same Christ ị na-akpali because of no uh, uh, uh, Christianity they are too humble and organized and with good temperament ị ya anọkata otu esi kparịa Christ na-akparị Christ ihe ji otu a je kpọọ kparịa Prophet Mohammed ị mara na anyị achọta gị na ebe anyị izuru ebe anyị nọ ịnọ na-ezuzu na-alawasị ọ na anyị akpụta gị ebe a bịa mụọ ya ọkụ yipụ ya bante gị nọ n'ike nsị mụọ ya ike nsị ike ike a na iji efecharị gbam gbam gbam kọsa akụkọ a na-akọ na ya ebe a sharechara your pictures o gosi na anya adịkwa ụdị gị mma

because this kind of thing ị na-eshow ị na-edisplay because enenebe ọnụ ya enenebe ọnụ ya anya e chee na ọ nwee ife ọ ma amaranụ mma ife igbo ancestors ị na-asị na fa bụ researchers m ajụọ gị elee ihe ha researchịrị kedu ife ife ha researchịta nne m asị m ajụọ gị igbo ancestors ị sị na fa bụ researchers ee eh, wee chọpụta nke nwa chọpụta kedu ife ofu ife ifere nne ibutezi na onweghị ife ifere ka anyị zuo okwe n'onwe anyị because na-ekwuwe maka ancestors anyị kwefu site na time Ojukwu ee bata n'aka nna ihe akwa ndị nwere achievement ancestors gị ị na-ekwu bụ researchers nne m kedu ebe ha bụ researchers ịmakwa na ndị ndị ancestors gị na-ezuzu kadị agwa gị nke bụ eziokwu ndị kwesịrị ịbụ ndị nwere agwụ na mmụọ nka asị na fa a na-akpọ fa afa ọjọọ ndị a ka ha resara ere ha n'ụdị slave ere fa na in the name of slavery na ha dị stubborn ya erefusie ndị kwesịrị ime ka obodo dị mma ebo fa ebubo ebo eweta ndị nke kwesịrị ime ka obodo dị mma asị na ndị ka bụ twins na ọnwụ mmụọ nke nwa egbuo ndị mmadụ ọkwa ofe ofu ife maazị Timothy nọ na point si out their acts of barbarism ancestors nke ndị nke ndị nke na-anọ ebe va nọ wee na-ezuzu ndị a niile ndị be anyị na-atụfu fa ewe nke fa a na-azụ ndị a afụ na o nwe ife dị iche n'ime fa a na-azụ fa ofu ife a ka Peter Obi nwanne ya nwoke nọ na-ezuzu ibe ya mgbe a chọtara ụmụazị na-eme isi ike mgbe ndị nke so mebe e, e, MASSOB mgbe ndị otu anyị mgbe anyị mere MASSOB ife Peter Obi mezi bụrụ na ọ ya asị sị kpọta ndị army sị gbusie fa onye nye nsogbu sị gbue onye nye nsogbu sị gbue ọkwa ofu mgbe afụ ka Kwankwaso nọ n'ugwu na Kano State ụmụnne ndị nke na-eme El-Zakzaky eso El-Zakzaky na-eme isi ike akpọrọ fa na-rehabilitate ma na-achọ ka fa esi baa uru ndị akpọgachara obodo oyibo ebe fa ya ndị nke ga Saudi Arabia na-akpọpụsị fa baa uru Tinubu Bola Ahmed Tinubu nọ n'ebe a na Lagos kpọọ ndị nke fa ka fa baa uru tinye fa fa na-alụ ma ọlụ agbero ma ụmụ ife ndị a engage them ọ sị gị na ife mere fa ji enye nsogbu niile fa na-enye bụ na na o nwerọ ọlụ dị ndị nna nna ya ofu ife a ka ndị nna nna ya nọkwa na-eme ụmụnne anyị ndị kwesịrị ụmụnne anyị ndị kwesịrị ịbụ ndị bụ aro rụpụta ife nka na ụzụ a na-anụ afa bụ bụrụ na arụ nkọ ewe fa niile eregbado na in the name of slaves na fa dị isi ike na nke a dịkwa nke ọra dọrọ nene nke nwa asị na nke a ya atụfu nke a n'ajọ ọfịa nke a ya eme ofu ife a ka ị na-akpọkwa ka abanyekwuo nke unu mere eme na akarọ suffer sịa na ọ ya ka a ka na-suffer ruo taa ị na-akpọkwa ọzọ ị fụrụ na isi adịrọ gị mma nọ maka na maka na e, e, elesili ancestors elesili mm, e, emebisili ọdịnanị unu did not preserve them he did not preserve them na ọ ya mere ka ndị unu ji na-aga eli ndị Igbo are treated like slaves all over the in Nigeria Igbos are treated like slaves maka na did not preserve ị fụrụ na isi adịrọ gị mma ife e ji treat a na-eji treat gị like slave because na unu ma ndị nna nna gị ma even site n'oge Zik a na-ezuzu nzuzu ibe fa dị busy na-eme ife na-progress na-alụ ị makwadụ ndị na-akpọkwude ma ndị nna nna gị dị ka ekwuode ma ma kwuekwude ekwude ị makwa mgbe inventions niile ji bido dị ịmakwa mgbe a sị gị na mgbe a mụrụ dike na mba ka a mụrụ ibe ya ọkwa igbo ka ọwụ mgbe ọsọ a mụrụ dike na mba ka a mụrụ ibe ya ịmakwa ife ndị nna nna ị na-eme even before e bido transatlantic eh, slave trading of the 18th before e bido the transatlantic eh, slave trading we had the internal and within slave trade the slave slave system there was an uh, an african slave uh, system which was prominent even in, in, in igboland ịmakwa na a na-abịa egbute isi ndị mmadụ wee na-eni ndị eze ndị eboro ndị ọgaranya ndị a na-eme ebute ma oke ite ma a na-akpa alụ dị iche iche na-emebi ana na-egbu mmadụ for nothing ndị kwesịrị ịba ulu mee ife dị iche iche a na-egbu fa amara na chukwu ji a na-ata fa afụfụ ndị kwesịrị ime chukwu agbachi fa nkịtị fa zuzube eji ya na-ata eji ife ndị nna nna meta na-eneta ụmụ ụmụ ma taa ebe neta ndị ya bụrụ egbuo fa eburu isi mmadụ ndị mmadụ iri abụọ na asaa e ji eni ofu onye ndị ka a ya-eninye na ndụ na eze nwụrụ nwoke dịkata ndụ duo ndụ narị narị iri na ụma ị bịa sị na ị ya-eji mmadụ wee nie ya ị ya-eji mmadụ one na one nie ya ndị ka a ya-egbute isi na asaa isi one na one dịka o si chite ọzọ na ka o si bụta odogwu ndị nke ọzọ nọrọ ebe ni ma na ndị a niile ya-aba uru na onye nke a na ebe emezi ya na ọ ya-arụta calculator ndị china ị na-ekwu jela ọkammụta ịmakwana mgbe o kwesịrị ịbụ ka a pụba jee chebe ebe a ya-amụta ndị nke unu na nzuzu fa ekwerọ fa ndị nke ụmụ fa pụọ apụọ ebe ebe a ya-eje mụta ife mmụta ife a ya-eji wee dozobe ịmakwa ma compass ma direction ị na-eyuzu today anyị need ka a kụzie ya ife na ịmara ife ọwụ ndị otu gị a sị na ị nọ ndụ as at 1884 85 mgbe Mary Slessor bịara na na be anyị ka ị ya-eso ndị bụ ọwụ ndị mmadụ gị butere ife abụmọnụ na-eme ị fụrụ otu okigwe dị n'ụbọchị taa wee nne ndị bịara ozi ọma wee gbugbado ndị e bere isi ndị eme ka e si mee n'ụbọchị ruo taata ka fa ka na-ata ụfụ ya agwa gị ife niile a na-emekọju ka ị ka na-achọ ka achọ ka a ya-esi mekọjuo ịmakwa ife bụ ọdịnala ị sị a modernize ya nke adịghịzi ka a ya-eme amode- ọdịnala abụrụ ife a na-amodernize amodernize ọdịnala ka ọdịnala adị otu o si dị ka e si ahapụ ya it is not like your modern civilization stuff ọdịnala bụ otu o si dị ka ị ya-esi hapụ ya ọ bụrọ ife ị ya-anọkata ị sị ka ị modernize ya ka ọ dịbazi otu a ka ọ wee dị gị okay no ọdịnala bụ ọdịnala otu o si dị ka o si adị ị ya-ahapụ ya ka o si dị mere ọ ka ji bụ ị bịa na ebe maybe ebe edo state ị fụ ebe a ka na-eme akpa alụ ụfọdụ dị iche iche in the name of a na-preserve ọdịnala ndị ee ị makwana e kwesịrị ka e gosi dị gị mgbe ị nọ na-ezuzu ihe ndị a mgbe a na-akpọ ndị nna nna i kwuo ndị bụ ndị nna nna nọ ndị this times this time 18s cheekie ya 18 18 o 1840s 1840s 1885 ndị ndị arapụgo be ba bịaruo be gị na-eme ife dị iche iche ndị bute ụka ịmakwana ka a gwa gị na isi adịrọ gị mma na ị na-edefend ndị nna nna gị makwa ndị bụ ndị nna nna gị dị mgbe ndị a si be ba wee bịa ebe e weta mirror enyo enyo ordinary enyo ka e weta i wee na-ele ụmụ gị ndị ị na-akpọ ndị nna nna gị enyo nkịtị mirror egbe e jezi ịchọzi igbuchapụ onye ahụ ibute bicycle igwe a na-anya anya ka e ji wee ndị nna nna gị ji wee kpaa arụ kpọkọrọ ụmụ ba na-ekponye ndị ọcha buru unu na ba na-elesi ụmụ unu for free even comb e ji eke isi i jekwedoro akwụkwọ chacha dị ịmakwa ife nna nna gị ba dị mere nya ife fa metara adịghị mma ka anyị gbaghara fa agbaghara e kwesịrị ka a gwa gị ndị nna nna gị anyị na-akpọ maka ọwụ it dates back to 18th ọwụ arụ niile unu na na-akpakpa akpa ka ka unu na-ata ofe ya ndị ndị nke ọgbọ gị kịta a ja-ata ofe ya ife ị na-achọ ka e si jee meta ọzọ ee ha modernize ya na-eke were chọọchị otu a na-akọfusi akụkọ na-akọ eri ọkọnwe nke aya sị na ọnya ka ịma ịnọkọta nnọọ si na kọmpe e, Columbus na ife ndị nna nna nke fa chọtala fabana ife ndị nna nna nke fa chọtala fabana enwetara fa ana azọta ana n'aka ana n'aka azọtara gị n'aka ndị nna nna nke gị zọtakwara gị nne mmadụ o nwekwe ka i si ṅụọ mmiri ara nne gị dị onye gwara gị na ana ka a chọ ịmakwana na ịmakwa mgbe inventions bidokwude 3500 years before Christ nenụ ka m gosi gị bute oche gị nọrọ busi otele n'oche ebe a ka e gosi gị before Christ ka a na-agwa gị 3500 years before Christ anaka bịakwuo dị Christ bịagoro 2000 something years ago ka ndị a bido wheel na Mesopotamia wheel ụgbọala the the the origin of ma ụgbọala ihe ọbụla na-emove emove wheels na Mesopotamia Mesopotamia ebe ahụ ka a chọtara wheel it took some years like up to it took like a decade before a ka were mee attach to ịnyịnya ibu ọ na-ebuzi ihe na-agba ọsọ ọ ife a ka e ji eme ma all this

optical lenses ebe a ka a chọpụtara ya n'afrịka ebe a ndị nna nna nke gị ma ijipt mere ijipt adịghị na-agwa baba na fa bụ ndị afrịka ndị ijipt adịghị ekwekwude ọ bụrụ na i meet gọvanọ obodo ọzọ jegwo na ọ bụrụ na ị nọgo obodo ị nọ obodo oyibo ebe anyị nọ i meet ndị ijipt fa adị ekwekwudo na fa bụ ndị afrịka because ha na-afụ anyị especially ndị be anyị ndị nna nna anyị nke gị nwa na fa ezuzuka they don't want to associate themselves with ndị ndị dị iberibe like that I'm telling you a na-eme ya ha na-enene ụdị nzuzu ndị a dị so ya mere ị na-ekwu okwu ị na-compare ndị nna nna gị wee zụta aga anụ ihe a na-ekwu bụ ihe mere na 13th eh, century 13th century as far back as 13th century ka a na-achọ optical lenses e ji afụcha microscope gị o ma telescope i ji afụ tiny objects ị na-afụcha ma microorganisms ma ị na-afụ ma e ji enweta something from stars from the the Orion and all of that ị na-find out all with all these optical lenses China ị na-akpọ afa na China ejekwe hapụ hapụ obodo obodo nke wa je mix up je mụta ife hapụ Christianity bụrụ nke abata China ị na-ekwu ọ kwa ndị nna nna nke fa bụ ndị je na-amụta ife a kedu ndị nna nna nke gị gị na ndị nke azụta ana azụtara ana ị makwa na ọ bụ around 300 BC 300 BC 200 to 300 BC ka China chọtara compass a na-eyuzu compass system a na-eyuzu ma ndị Voyager ma Christopher Columbus a yuzuchara ma checking how far back negodu how far back ife ndị a nọ na-achọpụta how to advance life documentation of their history kedu ebe ndị nna nna nke gị fa documentiri their history ị na-anụkwa maka onye a na-akpọ Olaudah Equiano ị makwa na e re ya as a slave these are very mighty mighty brain ebe ọ nọ na ebe na slave ebe ọ nọ na slave after na erelizitere na Africa ebe ahụ ka ọ nọ wee debe akwụkwọ These are big big brains that would have ndị nna nna gị fa wee zuzulu lepụ ndị kwesịrị ime ịtọ ọnụ mebe ife ka imebe e, ife mebe ọ ife a mere na unu ka dị treated as you are treated today ị na-ajụ eli ee ee mana ịhọnọhọ ndị nka ịhọ nọrọ ndị nka ee ị nakwa ajụ ọ bụrụ na e, e, ndị a rụrụ ife e ji nụ agha e ji nụ agha agha nke a nụrụ 50 years ago ka a na-ekwu okwu ndị nna nna na-akpọ ndị mere invention na ị bịakwa na ndị nwa nụrụ agha ị na-akpọ afa they were all they were predominated by Christians ofu Christians a bụ chi gị na aka gị ọ kakwa Christians ka na-eme invent chekikene afa niine ị kpọrọ ebe ahụ jee ka iche ka afa ndị kpọtara ebe a bụ ma ezikiel izọgwụ ma benjamin o ma wili o ma achụgbuo ma e, godian ma ndị niile kpọ nat they were all christians they were christians in fact ma wili their own parents were even christians they became christian before them to tell you that the, the people that embraced this were faithful and the thing they saw there worked for them ndị nna nna gị zi na-ekwerekwa na afa bụ Christian na-emere ife Christianity what did they achieve ị na-eme enumerate ma nke isi na na nke kakwudo njọ ma ị na-akpọfe ife amara na ajọ okwu na ị mara ekwu okwu kọ na ọbụla ị kpọchisiri ike you cannot even pronounce Baghdad ịkpọ the name Baghdad sef na-asịa gị arụ

That is why you have BC and DA. DC. Ị na-ekwu okwu kedu kedu ife anyị ekwukwudi Arabia dị kedu ife anyị abịakwube na Arabia n'ihe niile ekwu na nkụ ele na nsisi elu ọnụ niile esuzi ị chọrọ ịkpọ ma Alexander the Great you can't even pronounce it ife ị na-akpọ ebe a ọ tụrụ Alexander the Greek mana ọ na-agụ gị agụ ka ikwube ka ịkpọba ka ịkpọba ka ikwube ka ikwube because you want to show that you know a na-agwa unu unu agbazi na unu emezi na mmacha ndị otu unu bụ ndị agha ba nọ na class emebe a na-asị ebe a na-enene exams ohe ị gụọ ya ọ sị na o degbugo onwe ya na ntị adagova ee

you can't can't you can't proffer a solution to a problem you don't know ị na-ekwu okwu ife niile ị na-akpọgbado Alexander the Great even Alexander the Great ị na-ekwu ị makwa mgbe o mekwudi exist the ancestors ị na-ekwu ị makwa mgbe o mere exist dị he was a great king Alexander the Great was a great king.

alụ mere and ọ sị gị what you don't know is bigger than you ọ bụrụ ị pụta gba na-agba ọnụ ịtatatatatatatatata ịtatatatatatatatata ndị fụ gị asị o nwa m hei sụpụba oyibo sụpụba sụpụba

ị sị na ndị nke a zụtara anị, ndị ndị nke gị zụtakwu anị na that is why you should begin to worship them after all a na worship nne bren mmiri tafọn ya mmiri tafọn ya igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ka anyị dọbiri ya otu a anyị dọbiri ya otu a ọ ya bụ ụfọ ji fọ ụfọ a na fọ onye anyị fụ tata ka anyị fụkwuo ya echi ee otu a ka ọ dị ise gọngọrọ gọngọtọ ise